ndewonu ndị be anyị ana m ekene onye enu na-ekene onye ana na-ekene onye ukwu na-ekene onye nta na-ekene nwaanyị na-ekene nwoke abịakwana m ọzọ ibe m ji maka ya bịa taata bụ maka m ibe gbasara nwoke na nwaanyị na family nwatakịrị nwoke na nwatakịrị nwaanyị na igbo family i nee anya kịta ibe na-eme na our culture ụmụ nwanyị anazị anọdụ n'be di ịghọtago obere iwe ozugbo chọọ reason ọ wee jewele ịghọtago ọ bụrọ ka nne na nna anyị si wee wee mie ịfụgo ya and ọ na-emebi ibe rinne ịbịazie ụmụ nwaanyị rinne na-akwụgharị ma ndị nọ obodo oyibo ma ndị nọ n'afrịka ma ndị nọ na be anyị ọ dịrọ mma ịfụgo because na o nwe ibe na-emesi na ndụ anyị o nwe one of ibe na-emesi ọ bụrọ na ọ ba ncha mana o nwe some of ibe na-emesi and one of them ka anyị chọọ ka anyị tụnye aka ibe gbasara otu esi azụ nwatakịrị nwaanyị na otu esi azụ nwatakịrị nwoke na be anyị ịghọtago o nwere nwa video m mere m kwuru maka otu otu nwoke enwerọ nna ya esi gbakwulu nne ya ịghọtago bụrụ nwoke nwoke mmi na ebe ọ na-ene nne ya anya na-akwado nne ya n'ibe ọ na-eme maka na nne ya ji ọrụ mmadụ naabọ ọrụ papa ya na ọrụ nya nwa ịghọtago so m wee sị na mme eme extension ka m kọwa ebe nwaanyị ebe nwaanyị ga-enye aka na ndụ nwoke ọ bụ na nwoke a na-etopụta ruo ịnụ nwaanyị bụ adishọn o lugo ịnụ nwaanyị mama ya supposed ị na-akọwarị ya ịbụ na ọ bụgodo na ọ na-eme enyi nwaanyị ọ supposed ị na-akọwarị ya nekwe nekwe ntụ na aghụghọ eji eso nwaanyị nekwe ka nwaanyị si wee dụ maka ọ mama ya bụ onye agwa eziokwu enyi ya nwaanyị nwee ike ọra na-agwa eziokwu maka amarọ ibe enyi ya nwaanyị ji esori ya ka ọ nụọ ya so ọ gbakwuru mama ya mama ya kọwarị ya ibe gbasara nwaanyị ịghọtago nke bụ eziokwu ka o wee were ya wee wee use onye wee follow the lady ọ ga-anụ ọ nụzia nya at least ụmụ ibe dụ aṅaa na-ebenete maka ọ ga na-eyuzu ibe mamụ ya nya na-refer kwa back to mamụ ya ma ọ nụchaa nya na ọ bụrọ o mee ibe na o jewele ọ bụ na mamụ ya nọzi ndụ udo ọ bụ na ya na aunty ya dụ mma sị aunty ya kọwarịa ịghọtago because these are ndị nwere experience togolo agbọọbịa mechee bụrụ nne the same thing kwa to nna ọ bụ na nna na nwa ya nwaanyị achọ ije be di oge luo ya badụrakwa achọ ịghọtago ibe a bụrụkwana ibe ga-egbu oge ọ kwa ị fụgo ya ọ nya ka m ji wee sị na my next video na m ma-eme relation gbasara the parents na ụmụ ba ọ bụ na onye na nwa ya dị mma papa na nwa ya nwaanyị ọ kọwara ya sị ya nekwe ibe bụ nwoke nekwe ka nwoke si wee nọrọ ị na-ejekwa nekwe ibe ị ga-eme i mejọọ nekwe ibe ị ga-eme i mete ya ọ bụ na o wuo iwo chaara ya nekwe na ọ kwa respect bụ ibe a chọrọ rafụkwa ụmụ ibe love letter ma ị kpọrọ ya love music ọ bụrọ ya bụ ibe ọ chọrọ ma ọ na ị na-esi nri na-esi kpata gịnwa kacha esi nri ọ bụcharọ ya bụ ibe nwoke chọrọ oge agago mgbe a sị na ọ i siri nri ozugbo i golo obi nwoke ọ bụrọzi taa so na ibe mere ya bụ na nke nwoke bụ papa ya suppose ịkọwara ya sị ya nee ka nwoke si wee nọlụ the same thing mama ya akọwala nwa ya nwoke before ba na-eje be di eziokwu m niile film m na-eme enye otu oge ebenete

mana nke a bụgodu nke m sị ka m tụnye ya ọnụ ịghọtago onye nwe okwu ya jee na eh, comment section kwuo ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke Kenechukwu ọ ga-adịla anyị niile na mma ịghọtago nke onye chiri ya zele ngwanụ onye a gwalụ kwe a gwakwuo ya ọzọ onye nweta ozi a biko onye atụsa anya na e kele ọlụ eke